ndewo ndị be anyị anyị abịakwana n'izu ụka ọzọ iwetara unu ihe na-emegasị n'obodo anyị naijiria ihe a bụ afọ igbo amaka tv afa m bụ nwaada Amarachi unu nee anya unu afụ na ụmụ akwụkwọ otego ha nọ n'ụnọ ọnwa ise ka ha nọgoro n'ụnọ ihe nke a bụkwanụ ihe mgbagwoju anya ya ka onye isi ASUU nke academic staff of Union University wee malụ ji wee pụta wee sị Ha na-enyekwa ndị gọọmenti anyị ofu ọnwa ọzọ ka ha jiri wee nọlụ ana wee kpaa ọfụma wee mee nkwa ha kwelu ndị ASUU hmm. ihe nke a bụkwanụ ihe mwute n'ihi na ọtụtụ ụmụaka nọgasị n'ụnọ o nwerọ ife ha na-eme tupu m gawa n'ihu ihe m chọrọ ịgwa ndị ụmụ okolobịa na ụmụ agbọghọbịa bụ onye ọbụla jee mụọ aka ọlụ na unu nee anya n'obodo anyị bụ naijiria unu amalụ wee fụ na ihe dị na agụmakwụkwọ mahadum ada aga ọfụma n'obodo anyị naijiria unu nee anya unu afụ na ọtụtụ ife na-emegasị n'obodo anyị naijiria ndị NDLEA nke e ji National Drug Enforcement Agency wee malụ apụtana wee sị na ha jidelu mmadụ ịtọ mmadụ ịtọ ahụ bụ ndị na-eme ihe dị na mkpụrụ mmiri ya na na-elegasị ndị NDLEA mere anyị wee mata na ihe dị na mkpụrụ mmiri adịrọ mma maka na na ọ na-eme ọtụtụ ndị ikolobịa na ụmụ agbọghọbịa ha na-agba ala ha pụtara wee sịkwa na ofu onye ha jidelu na-eme ya n'ebe ezinụnọ ya bi hei a sị nke a bụ gịnị anyị aghọtazi ihe nne na nna ma ndị okenye na-akụzizili ụmụazị mgbe a na-ajụ fa ha sị na ha chọrọ ime ya nke ukwuu nke ha ya-eji wee na-enweta ego hmm. ọchị ka m chịrị na oke ọchịchọ n'obodo anyị naijiria emego ọtụtụ ndị mmadụ ha ji wee naa n'iyi ọzọ dịka ibe ya unu eletelu na e mechigo ihe dị na voters registration ka ndị INEC pụtara wee kwuo wee sị na ọ bụrọ mmadụ niile ya-atụ vootu ihe ha ji wee na-eku nke a ha sị na ọtụtụ mmadụ mere rejistreshọn mgbele abụọ melu ha eji wee fichapụ ya na sistem fa Hmm. ee afọ 2023 ọ ya adịkwa egwu dị jimjim kpọtụ akpọtụ ka m gbasi unu ọkpa n'eze ọkwa unu ma na agụụ dị n'obodo anyị naijiria ọtụtụ ndị mmadụ na-emegasị ife adụrọ mma n'ihi ka ha jiri wee lie nni unu echetelu sị na ihe ego dị na mmanụ eji esi nri na mmanụ ụgbọala lili elu hịa ihe nka ọ dị akpụ si ike unu erotelu izu ụka gara aga na onye isi anyị bụkwara onye na-achị naijiria nke eji prezident muhammadu buhari wee malụ jelu Niger Republic unu ama ife o jelu jee mee o jelu ịkuzili fa otu anyị esi wee nụ insecurity nke ndị oyibo na-akpọ hmm. biko ka m jụkenụ ndị be anyị mmadụ ọ ya ahapụ be ya na-agba ọkụ jee be onye ọzọ inyeli aka ihe nke a na-agbagwoju onye ọbụla anya na ụmụ akwụkwọ nọgasị n'ụnọ ka m gwazie unu nke na-emenụ ama m na unu anọnugo chọlụ ịnụ nke melụnụ nya bụ prezidenti anyị bụ muhammadu buhari jelu gonye ndị niger republic ụgbọala ụgbọala SUV mgbe a jụlụ ya wee sị o wee sị na ihe o ji wee gonye fa ụgbọala ahụ bụ ka ha jiri ya wee nụọ ọgụ ndị oyibo na-akpọ insecurity ka a chịkwa ọchị na nke a zuru m ịchị ọchị na ọtụtụ ndị na-anwụgasị n'obodo anyị naijiria mana onye isi anyị na-eje ala onye ọzọ enyelu fa aka nwaada Amarachukwu chịa ọchị na nke a dị mma ịchị ọchị unu afụgonu n'obodo anyị naijiria ka onye ọbụla dị njikelu wee pụta wee tụọ ihe dị na vootu ọfụma ndị be anyị oho ụtọ a n'ọnụ ebe a ka m na-emechi akụkọ ihe na-eme n'obodo anyị naịjirịa biko ihe m na-ayọ unu bụ unu jee n'ebe e tiri subscription n'afa oyibo wee pịnye aka ka unu subscribe kwa like ma like kwa ihe anyị na-emegasị anyị afụkwa unu mbọsị ọzọ afa m bụ nwada